ndewonu ndị Igbo ndewonu ndị ebe anyị ọ bụ nwa unu nwa afọ Igbo Ihedi abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ndị Igbo n'ụbọchị nke taa ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasara diabetes ma ọ bụ ndị Igbo anyị akpọọ ya ọrịa shuga so abịa n'ihe gbasara ọrịa shuga enwe nke a na-akpọ type 1 diabetes nwere nke a na-akpọ type 2 diabetes then abịa nwereziekwa nke a na-akpọ gestational diabetes so but ihe anyị ga-agbagide ụkwụ n'ụbọchị taa ka ọ bụ ihe gbasara type 1 diabetes ok so abịakwanụ n'ihe gbasara type 1 ahụ ịma o nwee ihe batara n'ahụ anyị dị njọ ahụ anyị na-alụ ọgụ lụọ ọgụ chụpụ ya nke ga-ahafụ ịda ọrịa mgbe ụfọdụ sef ahụ emetụ mmadụ somehow you know ga-agbakekwa na-aga so o nwe mgbe ihe ahụ batara enwere ike asị maybe antigen bata ndị ma ọ bụrụ ndị bekee ok ahụ anyị erilizikwanụ ihe a na-akpọ antibodies ya gaa lụọ ọgụ lụọ ọgụ chụpụ ya but abịa na he type 1 diabetes ahụ ọ zikwa na ahụ gị gara na-alụsiwu onwe ya ọgụ chezikwa na ụmụ cells nọ na o nwe ihe a na-akpọ pancreas ọ nọ n'okpuru afọ mmadụ ntụ irie nri ya abanye n'afọ n'okpuru afọ nga ahụ o nwe ihe a na-akpọ pancreas nọ ebe ahụ so pancreas ọhụ eji m picture ya ọ bụ na ị ga-ehụ ihe otu a ka ọ dị ya dị ogologo otu gatịa n'okpuru afọ mmadụ a na-akpọ ya pancreas so pancreas ọhụ nwe ụmụ cells nọkwa nọ ụmụ nke a na-akpọ ụmụ beta cells ka a na-akpọ so cells ọhụ nakwa na e, e, ọ ya na-ewepụta ihe a na-akpọ insulin insulin bụ hormone ma ọ bụrụ ndị bekee ha sị na ọ bụ hormone ok so but ahụ mgbe ahụ mmadụ bịaziri bịa lụsiwekwu cells ọhụ beta cells ọhụ ọgụ na-ewepụta insulin nwa lụsịwa ya ọgụ lụsịwa ya ọgụ na-egbusi ha nọ jisisi ike na-egbusi ha na-egbusi ha hei ọ zikwa bụ na o nwezikwa insulin ahụ onye ahụ ga na-ewefụta olekwanụ ọ bụrụzie na ahụ mmadụ agaghị ewefụta insulin nsogbu dịkwa so maka insulin gịnịkwanụ bụ insulin ọhụ like i said before ịma na anyị ga na-asụ igbo na-asụtụkwa itinyetụkwa ụfọdụ bekee ntakịrị ịma mgbe m bidoro the first one m mere ihe onyonyo komite ọma ihe onyonyo a asị m na anyị ga na-asụtụkwa english na-asụtụkwa igbo ya bụrụ engli igbo but mostly igbo bụ ya bụ evu m n'obi m n'ihe mmụta ka anyị jiri igbo kọwasịcha ya ọhụma ọhụma na ọkọwachacha ya ọfụma so mgbe insulin ahụ mgbe mgbe mgbe ahụ mmadụ bịara lụwazie ọgụ lụsizie beta cells ọhụ na-ewepụtasị insulin ọhụ ọdụba insulin bịa dụ na ọdụba na otu insulin bịa esi fụta from you know, the beta cells from the pancreas na ọrụkwa nke insulin na-arụ okay anyị rie nri ọ bụ na ebe ahụ ka m si picture ọnwa picture m sefụta ị hụna so anyị rie nri e eh, i richa nri maọbụ ka m were ya he dụgwo maọbụ rice wo maọbụ he containrị ihe ndị bekee na-akpọ carbohydrate nọ starch ya he maọbụ he nwe shuga so i rie nri ahụ abịa wepụta ihe a na-akpọ insulin cheta na ọ na beta cells ọhụ nọ na pancreas pancreas ọhụ nke ọnwa nọ n'okpuru ehụwa ọhụ okay so ọ ya bụ ihe na-ewepụta lekwa cells na ya nọ cells ọnwa so ọ ya bụ ihe na-ewepụta insulin ọnwa insulin bụkwanụ i rie ihe ọhụ gwo nwe shuga ọhụ okay ọ bụ nri carbohydrate so cells ihe a na-akpọ cells okay o juru nnọọ n'ahụ mmadụ na gwa arụgasị ọrụ dị iche iche na-emekwa maọbụ anyị rie nri ma ọṅụ na ya ewetasịa ihe from nri ọhụ anyị riri nye anyị ikike anyị anakwa aga so mgbe insulin ọhụ pancreas releaseri ihe ọ na-eme bụ ya bịa ya bịa mepee ụzọ it's almost like a key ị hụna nge ihe ọnwa e sere ese ya dụla insulin ọhụ so insulin ọhụ dụka dụka igodo igodo e ji agbape ụzọ okay so ya bịa ya agbape cell ọhụ ya gbapo ya shuga ọhụ e, shuga nọ n'ọbara abanye n'ime cell ọnwa maka lenụ ihe ọ bụ otu vessel mmadụ ndị bekee na-akpọ vessel ka m kpọnụ ya akwara nke ọbara na-agba agbadu okay cell ọnwa kwanụ na-anọgwo n'ime ọbara gwo cell jurusị n'ahụ anyị nge dị iche iche so e rie nri ọhụ i richa nri ọhụ then ahụ eproduce maọbụ pancreas ọnwa ewepụtasịa insulin okay so insulin ọnwa abịa bịa mepee ụzọ cell ọnwa shuga ahụ i riri eri nọrị na-agbagharị na akwara ọnwa awụbanye ya n'ime sel ọkwa n'ime nga ọhụ otu ọhụ ya wụbanye ya n'ime sel a ha ya eme ya enye anyị ikuke ahụ anyị ana-arụkwa ọrụ ọ na-arụ and sel o junu nge niile ma n'isi ụvụrụ ma nge niile okay so but onye nwe type 1 diabetes ebe ahụ mmadụ alụsịla ya ọgụ gbusie sel ọhụ nọ na pancreas ọhụ na-ewepụtasị insulin ọdụbana insulin nọnụ so ọdụbana otu abịa esi ọdụba onye bịa gị gị mepụrụ e, sel gwo nọ n'ahụ anyị ọdụba onye bịa gị mepụrụ ya ụzọ ka shuga ọhụ bana ya na selụ ka ahụ anyị were ya rụọ ọrụ so then ṅụnụkwanụ bịahụ eme ma otu ihe ọhụ mee ọ fụtanụ na shuga bịakwa eju na ịhụ na n'akwara ngọ ngọ nge ọbara na-agba shuga ya bịa na-eju ya na vessels so ihe ihe niile ọha i riri eri bụ shuga na na-agbagharị n'ime ọbara ọdụba otu o si abanye n'ime selụ ọnwa gaa rụọ ọrụ so then ọ bụrụ ị mịta ọbara onye ọ bụ gaa na lab nge ndị nyocha maọbụ n'ụlọ ọgwụ ọ fụta na blood sugar onye ọbụ bịa dụ high ọbara onye ọbụ sugar bịa dụ high okay ọ ya bụ otu o si eme dụkwanụ ihe na-akpatakwa nnọọ type 1 ọnwa you know akpọna ya autoimmune ndị ndị bekee akpọ ya autoimmune ahụ onye ahụ lụgide na ahụ na-alụgide onwe ya ọgụ mgbe ụfọdụ ụmụ ọrịa dị otu ọnwa mgbe ụfọdụ ndị nyocha na ha enyo ka achọpụtatụkwu ihe gbasara ya but mgbe ụfọdụ a sị na ọ genetics ịma na evuru mfụta ụwa mgbe ụfọdụ kwa o nwe ndị na-enwe nụ ọdụ ụri nne na nna ha enwe ya arị okay so ya bụrụ o nwe gene nọ n'ahụ ha menụnụ ihe ọhụ mee you know then enwegwokwa mgbe ụfọdụ asụgwokwa ihe ndị ọdọgwo dị iche iche nwere ike ihe but ndị nyocha anakwahụsi enyo na-enyo ka amata but autoimmune disease ọha a na-akpa so ahụ mmadụ just lụgide onwe ya ọgụ mgbe you know so otu nke ọhụ si eme so type 1 ọnwa kwanụ na-adị emekarị n'ụmịrịma mgbe ụfọdụ from ụmịrịma ruo mgbe a sị onye ọbụ gbaa afọ iri atọ you know achọfụtanụ you know so otu abịakwa na-esi chọpụta okay especially ọ bụ nụ n'ụmịrịma okay so e nwere ike nwa ọhụ maọbụ you know ya ana-asị eme nrịa mgbe ụfọdụ oke ike ọgwụgwụ ike ọgwụgwụ ma ọkwa na ọnụ you know maọbụ ya na-anyụ oke mmamịrị o nwe ihe a na-akpọ the three P's the three polys polyuria polydipsia and polyphagia ma ọ bụrụ ndị bekee nke ọ bụrụ ndị oyibo so because abịazienu na akwara ọhụ m ziri unu lekwa akwara ọhụ m ziri nga ọnwa ọbara ọhụ na-agbagharị ma hie ọhụ e riri eri shuga ọhụ so mgbe ihe ọ na-emewe for years and years and years and years instead of ọbara mmadụ

ọ dụkwa njọ so mgbe ihe ọhụ mee n'otu ọhụ ahụ achọ ka o weisie shuga ọhụ oke anya mmanya shuga ọhụ nọ n'ahụ mmadụ so ọkwa bụ na onye ọbụ na-anyụ oke mmamịrị so ọ bụrụ nwata ka ahụ nge nwa onye ọbụ maọbụ you know nwa ọ na-anyụ oke mamịrị anyụ oke mamịrị anyụ he ọdụ mbụ eme mgbe ụfọdụ sef ya abụ nwata adụ mbụ aba mamịrị na bed you know o nwere ike bido nyụwa mmamịrị na bed so ọkwa ya ga-elebara ya anya another one akpịrị ọ na-akpọ ya nkụ ihe ukwu mgbe ọbụla mgbe ọbụla ya na-achọ sọ mmiri ọ na-aṅụ achọ mmiri ọ na-aṅụ because ahụ na na-achọ you know ka ọ saisi ya na shuga ọhụ dụ ihe ukwuu ka e nwere ike nyụisi ya na mmamịrị so onye ọ bụ a na-aṅụ ndị chetakwa ọ na-anyụ mmamịrị ihe ukwu so ya na na-anyụisi ya nakwa eme ka ọ ṅụọ you know ka o doghachi nke ọ nyụisiri anyụisi then polyphagia okay so polyphagia ndị bekee ọ bụ oke iriri oke agụ a na-agụ onye ọ bụ so ọ ha ọhụ ihe etọ ọhụ polyuria polydipsia polyphagia ọ ya bụ the three P's okay so oke agụ ọhụ nakwa na-agụ mmadụ you know chekienu mgbe i riri nri iricha nri ị ghọtala so ga-abịa nweta mgbe mgbe insulin ọnwa mepụrụ ụzọ cell ọnwa okay um, glucose ọhụ maọbụ he shuga ọhụ ka m kpọrọ ya shuga but ọ he ikuke abanye na ahụ because na he glucose ọhụ abanye na n'ime cell ọnwa nye ahụ esiwe ike but ọ bụkwanụ mgbe insulin na-adụ abịa arụ ọrụ ọdụ otu o si emepụrụ cell ụzọ ka glucose ọhụ banyekwanụ n'ikuke then often even though na onye ọ bụ just rifu nri but ọ dụ enwe ikuke because insulin adụ imepe ụzọ ọnwa okay insulin adụ n'ahụ onye ọ bụ imepe ụzọ ọnwa ka glucose ọnwa na-akpagharị nga ọhụ banyekwanụ na cell gaa rụwa ọrụ so then onye ọ bụ agụụ mgbe ọbụla agụ agụ agụ erifu agụ erifu agụ nke because ahụ ọdụ enweta energy ọhụ ọ chọrọ so ya adụli ọ bụ na onye ọ bụ adụ eri na even though na ọ nakwa ha eri so ya bụ the three P's a na a na-ahụkarị mgbe ụfọdụ kwa ma ọ bụ ọ nwere ike nwekwa otu anya nwere ike metụọ onye ọ bụ ma ọ bụ na you know obeti ụmụ ihe ọhụkwa maọbụ ịta oke ahụ okay ịta oke ahụ so the three P's ọhụ polyuria ịnyụ oke mamịrị polydipsia ịṅụ oke mmiri akpịrị ịkpọ nkụ ihe ukwu mgbe ọbụla na-aṅụ mmiri ọhụ and polyphagia iri oke nri ọhụ nke ị nwere ike hụ ụdị ihe ọhụ then enwere ike onye ọ bụ abịa tawa ahụ tawa ahụ tawa ahụ ị nwere ike ịhụ ya onye nwere ike na-eme ọnụ ọ na-eri ya makwa nọrọ agbọ agbọ ma ọ bụ ahọ a na-enye onye ọ bụ nsogbu okay so ụmụ ihe ọ bụ ihe ekwesị mmadụ nwere ike ịhụ fụ onye nwe type 1 diabetes then ọ bụkwara aga n'ụlọ ọgwụ akpọrọ onye ọbụ ga ụlọ ọgwụ enwere ike hụ na blood shuga ya dụ high so ndị ọbụla nwegwo sistem ha ji echeki nwekwara uh, paramita ha ji echeki okay so um, ọ bụrụ na mmadụ eribu nri o nwe akụkụ ụwa ibe ụfọdụ ọ bụrụ na mmadụ eribu nri echekie ya ọ bụrụ na ọ nọ 70 to 100 ụfọdụ asụ 70 to 105 milligram per deciliter you know so ya bụ na ọ kadụ mma ọ bụkwara na ya agahee ya ọ dụlanụ high ma ọ gahee 100 ọhụ ọ dụla high ọ bụkwara ya ya ya nọrọ less than 70 ọ dụla low okay so ndịkwanụ otu esi etriti ihe chetakwa abịanụ na type 1 ọnwa ọ dụkwanụ ihe mmadụ bi emedu gbochie ya really okay and eh, mgbe ụfọdụ sef enwere ike abịa achọpụtara ngwa ngwa mgbe a na-achọpụta onye ọbụ etomie narị because it's like ọ na-eme onye ọbụ especially amarị m it's like ọ na-eme onye obetị so ọ bụrụ achọpụta ihe a na-eyuzukarị etriti ya bụ insulin because chetakwa na beta cells ọhụ pancreas nọ na pancreas adịghị ewepụta insulin ka ahụ wuru um, ka insulin bi emepụrụ cells ụzọ ka glucose banye nye onye ọ bụ ikuke ahụ ji arụ ọrụ so cheta na ahụ onye ọ bụ nwe type 1 adịghị produce ya so then onye ọhụ bịa rely on insulin so ọkwa bụ na onye ọbụ niidiri insulin ọ ga na-agba ugboro ole n'ụbọchị ya cheki blood sugar ozi dọkịta bịa kọntrolu that one onye ọbụ agbaa ya you know ụfọdụkwa na-ewuru o nwe pọmpụ ha ya mefụtara nwere ike ịna-enye onye ọbụ insulin mgbe ọbụla o niidiri ya okay um so ọkwanụ ngọ ka m bi akwụsị taa ọnwa okay ngọ ka m bi akwụsị na ihe gbasara ọrịa shuga type 1 ọnwa okay so ọ bụ na ọ dụ nwantị ị ma even mgbe anyị na-ete abịa so mgbe ụfọdụ adịghị amachagwonu ihe ụfọdụ na-emenụ ma ọ bụ onwe ndị mụrụ ụmụ asị ụmụ ha nwụsịgworo mgbe ha ka dị young ugwo ma nụnụ mgbe ha ka bụgoso o mere ma ụmụ onye ọba nwa isi asọ nwa isi ụfọdụ ihe ọrụkwanụ hụ so onye ma ihe kpatagworo ụfọdụ ihe ọhụ you know especially ndị bi n'ime obodo ma ọ bụ n'ime village you know ọrụkwanụ hụ onye kpatara you know onye nwere ike nne onye ọbụ maọbụ nna onye ọbụ maọbụ nne na nne ha etochakwa kaa nka you know because type 1 ọnwa o nwere ike ị just mee mmadụ just like that o nwere ike o meri nne ya maọbụ nna ya even though na o nwere ike ịdụ genetics you know but o nwere si ike ya eme onye ọhụ ya bụ na onye ọhụ nwe gene bịa cause ka ahụ onye ọbụ lụgide beta cells ọhụ ọgụ nọ na pancreas na-ewepụta insulin so ọ bụrụ na o nwe otu nwata i si hụ nwata maọbụ nwa uwe maọbụ nwa onye ọdọwo you know nge ọ na-aṅụ oke mmiri ọ na-anyụ oke mamịrị ọ na-eri oke nri ọnụ na-eri ya maọbụ ọ na-agba egbọ maọbụ afọ na-afụ ya ụfụ maọbụ na o bidoro na-ata ahụ ekwesịrị ka a kpọrọ ya gakwuru onye dibịa bekee sị ya biko na o checkitu ka e checkitu blood sugar onye ahụ mara ihe na-eme meegwo lab dị iche iche so ebe a ka m ga-akwụsị n'ụbọchị taa o ruo n'izu ụka ọzọ ka anyị kwuzie ihe gbasara type 2 diabetes and abịakwa n'ihe gbasara type 1 diabetes abịa n'obodo anyị bụ abịa n'obodo anyị bụ naijiria maọbụ n'ala igbo maọbụ n'afrịka amatachabeghị ọfụma but ọ dị ọ dị so but ndị research because ụmụ ọrịa niile a dị ebe niile nụ you know but uh, ndị research ka na ha aresearchị ka achọpụtatụcha ihe gbasara ya nụ so ụfọdụ maybe nwere ike abịa asị amaghị ihe na-eme onye ọbụ onye ọbụ nwere ike na-arịa na-arịa na-arịa nwekwara ike otu nke onye ọbụ bịa eme onye ọbụ nwere ike you know ahụ mmadụ bịa na-afight wọ until ike agwụ nke until ike agwụ ahụ so but ị hụ onye na-enwegasị ihe ndị a m kpọtụchara aha ka a kpọrọ ya gaa ka dibịa bekee leba anya mee lab mee test dị iche iche ka a mara makwara ma o nwe ihe a ga-eme maka ya ngwanụ otu ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ na-abịa jisinụ ike ndewonụ ka emesịa